an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw kɛra fan o fan fɛ kɔmi bamananw b'a fɔ cogo min ko ko balalen bɛ ko sudalen sa an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka nimoro wɛrɛ la min ni an b'a fɔ o ma ko a nɛmo min perezantelen don aw balimakɛ fɛ an'aw denkɛ n'o ye usumani tarawele ye aw b'a fɔ ko masi yɛrɛ yɛrɛ

premier ministre ɲɛma n'o ye docteur sogɛl kokala mayiga ye docteur sogɛl kokala mayiga tɛmɛna eh, kalo tile mugan ni kelen wagati la alamisadon n'a tɛmɛna eh, cnt ɲɛkɔrɔ n'o ye conseil national de transition ye conseiller minnu bɛ conseil national de transition kɔnɔna la olu ni docteur sogɛl kokala mayiga ka ɲininkaliw ani a ye jaabi min sɔrɔ ka d'olu ma ani o kɔfɛ an ka jamana conseiller wɛrɛ bɔra tuguni ka a kuma ninnu dankari n'o ye Ben le cerveau ye n'a b'a fɔ ko Adama Jara Ben le cerveau ale bɔra ka kuma ninnu ka nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko kuma ninnu ni sababa ko tiɲɛ tɛ kuma ninnu ye donc an bɛna na walawalali kɛ o ko ninnu kan kanamu kɔnɔna fɛnɛ la an ka jamana minisiri ɲɛma minisiri dɔ bɛ yen ale ka muso tɔgɔ yera kanamu ɲɔgɔndan lisi fɛnɛ la o ɲɔgɔndan lisi ko ye o kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan a kuma cayara mediaw kɔnɔna la an bɛna an da don o kɔnɔna kumaw la an bɛna an ɲɛfɔli k'o la nin de tun ye an bɛna kuma min kan bi an nɛmo kɔnɔ an ka jamana premier ministre ɲɛma n'o ye docteur sogɛl kokala mayiga ale tɛmɛna cnt ɲɛkɔrɔla la ka taga a ye kalo kɔnɔntɔn min kɛ baara la kalo kɔnɔntɔn in mun ɲɛna mun ma ɲɛ donc tɛmɛ kɛra o fɛ ka kuma kɛ ka sigi kɛ ka ɲininkaliw kɛ mun na nin ɲɛna mun na nin ma ɲɛ mun de tɔ tora u k'a kɛ o ɲininkaliw sɛmɛna cnt kɔnɔmaaw fɛ k'o o sɛmɛ docteur sogɛl kokala mayiga la nka yanni an ka kuma fɔlɔ an bɛna an la an filɛbagaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ CNT yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye n'a fɔra ko C o ye fɛn jumɛn ye C o ye conseil ye et N ça c'est national T transition conseil national de la transition o de ye CNT donc CNT ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a sigira furancɛ eh, furancɛ fanga ka baaraw bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min donc CNT sigira o kama o kɔnɔna de la parce que an y'a ye fanga dafiri kɛlen assemblée min tun bɛ yen o assemblée tun contestelen don assemblée in disura n'o ye an ka député bulonba ye donc o député bulonba disulen donc fanga yɛlɛma kɛlen u ye CNT de sigi CNT sigira a tigilamɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ ani mugan ani damadɔ olu de bɛ baara kɛ CNT kɔnɔna la o mɔgɔ kɛmɛ ni mugan ni damadɔ in u sigira cogo di olu nana cogo di yala olu ka baara ani an ka depite minnu bɛ yen ni an b'olu sigi an ka sigidaw la u ka baaraw cogoya ye jumɛn yala danfara jumɛn bɛ depite sigilen ani an ka CNT mɔgɔ sigilen ninnu danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna walawalali k'o de la comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min CNT créera dɔwɛrɛ tɛ fanga jaso kɛlen donc fanga jaso kɛlen parce que fanga jaso kunba dɔ tun ye eh, député bulon min tun bɛ o wagati la ni Musa Tɛnbine tun y'o ɲɛmaa ye donc contestation caman kɛra k'a fɔ k'u sigicogow ma ɲɛ donc o kɛra président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiritɔ ale ye CNT dissout ka gouvernement dissout ka tila ka démissionner ka bɔ président la donc o kɛlen gouvernement ni eh, assemblée ale assemblée dissout a bɛ hakɛ to assemblée dissoutlen ka tila ka gouvernement dissout donc président ibrahim boubacar keïta fana ka démissionner donc o kɔfɛ donc furancɛ fanga kɛlen ka eh, fanga ɲɛmaa sigi o ɲɛmaa sigilen u ye cnt o de sigira donc cnt in u y'a jira k'a fɔ ko cnt in ye mali siya fɛn fɛn bɛ yen couche fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna la a kɛra siyakunda ye a kɛra seko ni dɔnko kunda ye a kɛra sira o sira kunda ye hali journalisiw a kɛra sira o sira kunda ye kɔni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka maa dɔ bɛ CNT kɔnɔna la hali politiki mɔgɔw ka sira kunda o de yirala an na k'a fɔ k'olu mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ mais u sigira cogo di u nana yamaruya la k'u nommer de pouvoir min bɛ en place o de ye u nommer k'u tɔgɔ don donc lisi la ni k'a bɔ k'a fɔ a ma ko CNT ni a bɛna furancɛ fanga mɔgɔw u ka baara bɛ taa taabolo ɲuman kɔnɔna la cogo min a bɛna u dɛmɛ o la depite bɛ jɔyɔrɔ min fa depite bulon kɔnɔ u fana bɛna o jɔyɔrɔ kelen de fa cnt kɔnɔna la o de ye cnt membre sigicogo ye mais depite bulon kɔnɔ depite sigicogo ye jumɛn ale nana par election sabula a bɛ kanpaɲiw kɛ a ka sigida kɔnɔna la ka election mana organiser mɔgɔw bɛ taa kala ta a ye ni kala tara a ye donc a bɛ sɔrɔ ka kɛ depite ɲɛmaa ye donc a bɛ taga olu tigilamɔgɔw a bɛ k'olu kumada ye eh, an ka eh, wasaden bulonba kɔnɔna la n'o a bɛ f'o ma ko assemblée nationale a ka sigida mɔgɔw kɛlen ka kala ta a ye ni o kala ta kɔnɔna la n'a kɛra u ka cɛbɔ ye o cɛbɔ la a mana taa bulonba kɔnɔna la n'o ye depite bulon ye an ka wasaden bulonba ye donc a bɛ taa k'olu kumada ye o wasaden bulonba o kɔnɔna ale bɛ k'olu kumada ye bɔn depite a ka baara ye jumɛn depite kan ka jumɛn de k'olu ye o sigilamɔgɔ ninnu kan k'u sigi ni fɛn jumɛn ye ka bɔ depite yɔrɔ la sabula an y'a ye mɔgɔ caman bɛ depite mana sigi u b'a fɔ depite ma a na na pɔn in dilan fɛ yen na ni gudɔrɔn d'an ka jamana kan na nin kɛ tan mɛ depite sesɔn bɛ organise depite bɛ se ka ninnu an t'a fɔ ko ninnu tɛ depite ka baaraw fɛ mɛ depite bɛ se ka ninnu don gouvernement ka plan d'action min ni gouvernement b'a kɛ depite bɛ se ka a ka sigida la aw ka min b'aw kun n'aw kan cɛ ale de b'o lase wasaden bulon kɔnɔna la ni o ye aw hakilinakow ye n'o ye aw miirinakow ye n'o ye aw nidungɔnakow ye ale de b'o o exposer ale de b'o lase wasaden bulon kɔnɔ o tara ba la wa a ma ta ba la wa gouvernement fɛ mais ale ka hakɛ ye jumɛn ye o ye k'a lase gouvernement ma ne ka mɔgɔw bɛ nin yɔrɔ de la nin sariya in de fɔra ko ka nin kɛ tan bɔn u ko k'u tɛ jɛn ni nin yɔrɔ ye ko nin yɔrɔ ninnu tɛ kɛ tan u ko k'u bɛ yan yɔrɔ de fɛ u ko k'u b'a fɛ tan donc n'o sariya lɔw bɛ tɛmɛ asanbile kɔnɔ depite ka baara ye olu voteli de ye a b'a bolo kɔrɔta an ka mɔgɔw b'a la n ka mɔgɔw sɔnna walima u ma sɔn n'o banna a bɛ tila ka segin ka taga sesɔn compte rendu kɛ a ka sigidala mɔgɔw ye o de ye depite ka baara ye député min taara sur la voie électorale c'est ça qu'on appelle o de an kan b'o député de ma donc député bɛ se ka session minnu bɛ organiser kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ ou bien kalo saba o kalo saba kɔnɔ député bɛ se ka a ka gouvernement ka plan d'action bɛ ka k'o wagati la a bɛ se k'a ka proposition de kɛ a ka sigida la koɲɛ min bɛ yen a bɛ se k'o proposition kɛ gouvernement bɛ se k'a ta en compte ni ka baara kɛ n'a ye vote kɔfɛ. danfara jumɛn bɛ se ka kɛ depite ani cnt manburu ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i y'a lajɛ danfara kelen min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin tɔgɔ donna de k'a ta k'a k'a ye mɛ nin dun nin taara de election na a ye voix min sɔrɔ a ye mɔgɔ hakɛ min sɔrɔ minnu votera ye donc min sera ka kɛ sababu ye a ka voix sera ka a élu k'a kɛ depite ye donc o de différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ma vote nin ye mais nin kɔni mɔgɔ votera nin ye k'a sigi mais nin dɔ in n'o ye CNT ye mɔgɔ de y'ale ta k'ale yamaruya k'ale k'a ye mais n'i y'u ka baarakɛta jateminɛ est ce que danfara b'u ka baarakɛtaw ni ɲɔgɔn cɛ wa an b'a fɔ ko danfara tɛ u ka baarakɛtaw ni ɲɔgɔn cɛ député bɛ baara hakɛ baara taara baara kɛ min kama CNT manburu fɛnɛ taara o baara kelen kɛta kelen de kama donc u ka baarakɛta ninnu bɛɛ ye baarakɛta kelenw de ye mais u tacogo de tɛ tacogoya kelenw ye sinon u bɛ baara kelenw de kɛ kalo kɔnɔntɔn tɛmɛnen kɔfɛ CNT maa ɲɛmaa n'o ye Maliki Jawo ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ k'a bɛna wele bila premier ministre ma n'o ye docteur Sogɛli Kɔkala Mayiga ye a ye baara minnu baara minnu ni olu sera ka kɛ minnu ma se ka kɛ minnu tora donc Sogɛli k'a ka n'i da don olu la a k'o fɛsɛfɛsɛ o kɔnɔna fɛnɛ la kuma bɛ di CNT membres ma u bɛ ɲininkaliw sɛmɛ docteur Sogɛli Kɔkala Mayiga la a ka plan d'action kɔnɔ kow kan donc o ɲininkaliw la docteur sogɛli kɔkala mayiga a y'a yira bakuruba la ko mali minnu b'a la k'a fɔ ko an ka bɔ eh, faransefa la u bɛ k'an ka bɔ sedeyaw la a y'a yira k'a fɔ mali tɛna bɔ faransefa la an tɛna bɔ sedeyaw la parce que a y'a yira k'a fɔ ko faransefa an ka monnaie kereli ni an ko k'an b'a kɛ ko an b'an miiri tɛmɛnenw na minnu ni an ye fili minnu k'olu kɔnɔ ko n'i y'o jateminɛ donc ko an tɛna bɔ k'a fɔ an bɛna sefa ko k'an bɛn'o kuma kɛ fɔlɔ k'o tɛna kɛ donc a y'a yira tuguni k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasi minnu b'an bolo yan n'u bɔra kɔfɛ ka na n'o ye soldats les forces étrangères n'u bɛ yan nɔ n'o ye MINUSMA mɔgɔw ye k'u ka mandat k'a bɛ renouveler a tilala k'a yira k'a fɔ ko bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min b'an ni faransi cɛ n'o ye kɛlɛ bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn kɔnɔna ye n'u b'an dɛmɛ k'an defansi ta n'a bɛ f'o ma ko accord de défense donc o bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ko o bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn ko sigi bɛna kɛ ko ka kuma bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn in kan a lawaleyali dɔw kan a y'o kuma a y'olu fɔ mais nin kuma in bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka conseiller dɔw bɛ yen u ye interview sɛmɛ olu la n'o ye an ka o conseiller ninnu olu dɔw y'a yira k'a fɔ sogɛli ye kuma min fɔ n'o ye premier ministre ye ko o kuma ninnu olu b'a faamu wa olu b'a soutenir a kan fɛnɛ parce que ko n'i y'a jateminɛ a ye dɔ y'a yira k'a fɔ a ye discours min kɛ nations unies na ko discours in vraiment a y'a nin di donc ani dɛmɛ ka kan caman taara kuma taara o fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ a ye nin kuma min fɛnɛ fɔ sabula kuma de don olu b'a faamu parce que mɔgɔ i tɛn'i ka taasira bɛɛ yira i kɛlɛkɛɲɔgɔn na sabula o ye ka ko dɔw i bɛna dankari i ka ko dɔw la ka sɔrɔ i ma se yɔrɔ jan dɔw y'a bila o minɛn kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ fɛnɛ ye kuma in yɛrɛ ta ni ka tila ka kuma in ka a nkalon ka nkalontigiya olu tigiw olu y'a nkalontigiya nkalontigiyali u y'a nkalontigiya ni sira jumɛn sabula u ye a yira k'a fɔ ko eh, wagati min na mɔgɔ caman ye accusation ta ka a nkalontigiyabaga ye ni an b'a fɔ ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye adama jara ni an b'a fɔ ko ben le cerveau Ben le cerveau y'a jira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ an ka jamana wariko ta cogoya la a ko ko kuma ninnu ko nkalonw de don a tilala k'a jira k'a fɔ ko an ka amendement min ni Choguel y'a fɔ an ni Faransi cɛ accord la a ko ko kuma in ko kuma in ye nkalon ye ko kuma in tɛ tiɲɛ Ben le cerveau a ye nin kuma ninnu fɔ a tilala k'a jira tuguni k'a fɔ ko en tant que faransi de bɛ minisma ɲɛmɔgɔya la nunjuru b'olu de bolo ko k'a fɔ ko minisma manda bɛ renouveler ko o fana tɛ kɛta ye Ben le cerveau a ye nin kuma ninnu de fɔ mais nin kuma ninnu fɔra min sabula an ye wasaden bulon kɔnɔna la tɔ ninnu n'o ye CNT membres ye olu y'u ka kuma u y'a fɔ olu ma bɔ bala fɔyɔrɔ la ka t'u kɔnɔbara fɔ so u ma fɔ u bɔ dunu fɔyɔrɔ la ka t'u kɔnɔbara fɔ so mɛ olu y'u kɔnɔbara fɔ depuis dunu fɔyɔrɔ la yen ka fara dunu fɔlaw kan mɛ an y'a ye Adama Jara Ben le cerveau ale de nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɔra ka kuma ninnu ka essayer k'a fɔ ko kuma ninnu ko tiɲɛ tɛ kuma ninnu na mɛ mun de la a m'a fɔ a yɔrɔ la yen k'a fɔ ko wɛ ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ a ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ale ye wagati min ni o bɛ di premier minisiri ma a ka kuma ani wagati min bɛ di cnt membres ma u ka kuma ko cnt membres ta ye ɛri kelen ɛri kelen ni miniti bi saba bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga bolo ɲininkali minnu kɛra a k'olu jaabi k'u bɛ tila ka taga posi la posi tɛmɛnen u bɛ tila ka ɛri kelen wɛrɛ di donc o heure kelen kɔfɛ ɲininkali minnu bɛ kɛ donc o bɛ tila ka heure kelen ni miniti bi saba wɛrɛ di Choguel ma a b'o jaabi k'o ye sigi bannen ye donc ko ale ye demande kɛ wagati min o y'a sɔrɔ kuma wagati kun tɛmɛna donc droit kun t'ale bolo bilen a ka kuma ko sinon ko n'an ye ja tɛmɛnen dɔw lajɛ k'i b'a ye k'ale tun bɛ a bɛ kuma in fɔ yɔrɔ dɔw la ale b'i bolo wuli ko mɔgɔw ka image ninnu ɲini k'a lajɛ k'i b'a ye k'ale b'i bolo wuli k'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mɛ n balimaw an bɛ eh, kuma in an bɛ mun de fɔ an bɛna ɲininkali kɛ an bɛna ladɔnniyali kɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ Ben le cerveau est ce que fɔcogo wɛrɛ tun tɛ est ce que fɔyɔrɔ wɛrɛ tun tɛ kuma ninnu na min ni nin fɔyɔrɔ ninnu tɛ kelen ye an bɛ Ben le cerveau an b'a ɲininka o la ko est-ce que kuma ninnu fɔyɔrɔ wɛrɛ tun tɛ yen walima kuma ninnu fɔcogo wɛrɛ tun tɛ yen min tɛ ka t'i sigi plateau dɔw kan ou bien min tɛ ka t'i sigi bɔlɔlɔw kan ou bien mediaw kan k'a lase k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye premier ministre ɲɛmaa ye k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ ko nin tɛ tiɲɛ sabula kuma in n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka na wolo mun na a bɛ se ka wolo mun na ye donc a y'a yira k'a fɔ ko premier ministre ye accord min kuma fɔ ni o kan ka sigi k'a fɔ k'an ka kuma kɛ an ni faransi cɛla la k'o tɛ tiɲɛ mais a tilala ka kuma kɔnɔna la ko ko accord in ko o kuma nana faransi y'o lɛtiri ci ka na mali la depuis février wagati ko fo sisan o lɛtiri dalen bɛ ko asimi ma jaabi ko jaabi ma bɔ kuma in kɔnɔna la mali an b'o yɔrɔ analyser sabula an y'a ye dɔktɛri sokɛli kokala mayiga sugandira jɔn fɛ a sugandira asimi goyita de ɔriduru di m5 mɔgɔw ma k'u ka premier minisiri di min bɛ kɛ guvɛrɛnɛman ɲɛmaa ye u ka cɛbɔ kɛra sokɛli ye donc asimi y'a valide asimi de ye sokɛli ta depite ka ɔrɔli an bɛ bɛn bila depiteya minɛ de kɔnɔ ale ka baara ɔrɔli ye jumɛn ka loi vote sariya minnu bɛ tɛmɛ assemblée kɔnɔna la komi a y'o fɔ a ye cogo min cnt kɔnɔ mais est ce que ale ka sariya ou a ka loi dɔ ye ou a ka baara dɔ ye k'a fɔ ko lɛtiri minnu n'a confidentielle bɛ bɔ jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ est ce que o dayɛlɛli walima o kɔnɔko jaabi walima o réponse walima o lɛtiri yɛrɛ nali est ce que bɛn ka baara ye ladɔnniyali ye o lɛtiri kɔnɔkow kan walima bɛn de kan ka ladɔnniya o lɛtiri la walima est ce que o lɛtiri kan ka jaabi k'a sɔrɔ bɛn le cerveau ma bɔ a kalama maliyɛnw an bɛ ɲininkali sɛbɛn sabula bɛn y'a jira ko lɛtiri ma jaabi mais n'a sɔrɔ bɛn ka baara tɛ nin ye bɛn ka baara tɛ k'a fɔ ko lɛtiri nali a kan ka sara a la wa a man ka sara bɛn na wa walima n'a bɛ jaabi bɛn kan ka bɔ a kalama wa bɛn man ka bɔ a kalama wa est ce que n'o o don sisan donc est ce que lɛtiri in tɛ se ka jaabi ka sɔrɔ bɛn t'a kalama walima est ce que lɛtiri in tɛ se ka jaabi ka sɔrɔ a ma jaabi de façon écrite ka sɔrɔ a ma kɛ sɛbɛnni ye k'a ci ka taa donc est ce que nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛn ninnu tɛ se ka jaabi ka sɔrɔ a t'a kalama wa sabula a y'a yira k'a fɔ ko premier ministre ye kuma fɔ ko nkalon don bon est ce que mɔgɔ kan ka taa i ka jamana ɲɛmaa gouvernement ɲɛmaa ka taga a ka kuma nkalontigiya tan e dun n'a ye laseliw jateminɛ bɛn le cerveau delila k'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔna la a ko ko docteur sokɛli kokala mayiga logement sociaux ko problème wulilen ko a den dɔ tɔgɔ yera a la k'a y'ale wele k'ale ko k'a bɛ kati ko bon ko i bɛ ko i b'a fɛ i k'an sɔrɔ ko i ko ale ko a ma k'i bɛ min k'a ko ko n bɛ nin yɔrɔ la ko donc ko n b'i sɔrɔ biro la sisan ale yɛrɛ wulila ka t'a sɔrɔ yen bon an dun y'a ye mɔgɔ tɛ don premier ministre kan mɔgɔ tɛ bɔ premier ministre kan f'i ka audience demander n'a ye mais mɔgɔ min bɛ laɲini kɛ n'i ye ɲɔgɔn ye laɲini kɛ n'i ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni audience ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ ye est ce que a b'a kun bɔ i ka t'o tigi da lɛfɛ kan wa hali n'a filila parce que an ko erreur erreur bɛ bɛɛ de sɔrɔ hali ben erreur erreur y'ale yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ tɛmɛn'o la mais an tɛna an da don olu la erreur bɛ bɛɛ sɔrɔ donc n'i ko ko erreur de communication don ni erreur min don est ce que a b'a kun bɔ mɔgɔ min bɛ i wele i yɛrɛ ma ka hakilina ɲiniw k'i ye jamana kɔnɔ ko dɔw kan minnu b'o wagatiw la mais est ce que a b'a kun bɔ i ka t'i sigi k'a fɔ ko wa k'i bɛ tila k'o tigi da lɛfɛ kan wa est ce que a kan ka kɛ donc an b'an yɛrɛ ɲininka o la ben le cerveau gouvernement kɔnɔna la kow caman bɛ yen minnu bɛ yen ni a kan ka ɲɛnabɔ parce que an y'a ye k'a fɔ ben kuma dɔ la ben bɛ kuma mais n'i y'a kumaw jateminɛ n'i y'a analyser i bɛ i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que karisa bɛ ka kuma dɔ fɔ karisa bɛ k'a kɛ mun de kama a bɛ k'a kɛ ka tɔgɔ de da yɛrɛ ma wa a bɛ k'a kɛ ka mun de kɛ sabula ko dɔw bɛ se ka arranger ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn lebu ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɔgɔn lajaba ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni tɔgɔ ɲinini ye ɲɔgɔn kan ye sabula ninnu bɛɛ ye anw ɲɛ jɔyɔrɔw de ye n'i y'a mɛn ben le cerveau u bɛ ka anw fasodenw de ka baara kɛ anw de ka wari bɛ ka kɛ k'u sara n'i y'a mɛn sogɛli kokala mayiga u bɛ yen anw de ye anw de ka wari bɛ ka kɛ k'u pari anw de ka wari bɛ ka kɛ ka don mobili la ka kɛ isansi ye ka k'u kun ka taa baara yɔrɔ la anw de bɛ ka kalo sara d'u ma k'u sara k'u dumuni kɛ k'u kɔnɔw fa o bɛɛ ye anw de ka wariw ye ninnu bɛɛ bɛ anw de kama anw jigiya ye ninnu de ye mali kura ko la mais ni anw nan'a ye ɲɔgɔn buruja ani ɲɔgɔn ɲɔgɔn tɔgɔ ɲini bɛ ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ

donc on n'a pas de parti pris t'anw fɛ yen an tɛ mɔgɔ dɔn k'a fɔ k'an bɛ parti pris k'i ye mais anw hakilina ye mun ye mali ko kan an ka émission kɔnɔ an b'o de fɔ maliyɛnw ye pour que u bɛ se ka faamu sɔrɔ u b'u ka tataw sɔrɔ ani minnu bɛ ka baara ninnu kɛ u ka se k'a dɔn a ne ye fɛn dɔ kɛ hadamaden nul n'est parfait la perfection ça appartient seulement à Dieu seul Dieu est par est parfait anw minnu bɛ baara la an bɛ se ka fili an bɛ se ka fili ka ko dɔw kɛ mais fili tɛ k'a fɔ k'an b'a ta k'an bɛ ɲɔgɔn nagosi n'a ye an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ n'a ye mais ben le cerveau a ka kuma la mun y'a ka kuma dɔw diya n ye a y'a yira k'a fɔ ko ale minnu y'ale ka kuma ta a bɔra ka rectification kɛ ko minnu y'ale ka kuma ta k'a kɛ i b'a fɔ ale tɛ sogɛli fɛ k'o t'ale ka ko ye ale ma sogɛli yira asimi de y'a yira wa n'asimi y'a yira a ka baara kɔnɔna la ale b'a dɛmɛ o baara kan sabula olu y'a dɔn k'a fɔ asimi a bɛ décision minnu ta décision ɲumanw de don mali ma a y'a yira a ko ko n tɛ karisa ka n ma jɛn ni karisa ka nin ye o ni n tɛ karisa fɛ ou bien n b'a fɛ karisa ka taga k'o tɛ kelen ye a ka o yɔrɔ vraiment n bɛ Ben le cerveau n b'a fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais an b'a ɲini a fɛ fɛnɛ ni filiw donna ko la gouvernement kɔnɔna la sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a kɛ Ben le cerveau y'a jira k'a fɔ a ka émission dɔ la ko gouvernement minisiri dɔ y'ale wele ko Ben le cerveau logement sociaux ko kelen na ko na logement sociaux fila minɛ mais au lieu que min ye min ye ale k'a fɔ a ɲɛna karisa anw nana de anw ye kɛlɛ de kɛ dɔw de ni binna ka anw kɔlɔsi ka anw protéger pour que an bɛ se ka bi yɔrɔ sɔrɔ donc n'o kɛra mais an bɛ ka yɛlɛma min ɲini a kana na kɛ gouvernement IBK sans IBK ye o de tun kan ka yira o tigi la k'a fɔ a ye i ye min kɛ nin nin tɛ kɛta ye wa a ka tila k'a tigi nɔ minɛ k'a suivre k'a bolo bɔ baara la pewu sabula mali mago tɛ maliden wɛrɛ la dɛ mali mago bɛ maliden ɲuman de la min bɛ miiri ka taasi ni fantanw ka hakɛ ye min bɛ miiri ka taasi ni fantanw ka se ye min bɛ miiri ka taasi ni fantanw ka kiri ka kɛ kiriko ɲuman na fantanw ka se ka jo sɔrɔ kiri la fantanw ka se ka kɛ da ka sunɔgɔ hakili ni nimisiwasa kɔnɔna la min bɛ miiri n'o ye anw bɛ taasibila anw bɛ mali mago b'o minisiri de la sabula n'i man ɲi i ka bɔ yen n'i tɛ se ka baara kɛ i ka taa mais ka essayer ka ko lamu ka tila ka n'a kɛ kɛnɛkanko ye pour que n bɛ se ka n yɛrɛ valoriser n'a ye pour que n bɛ se ka tɔgɔ di n yɛrɛ ma n'a ye maliyɛn kan ka bɔ nin minɛn de kɔnɔ kosɛbɛ mais docteur Choguel Kokalla Maïga a ka kuma k'a jira k'a fɔ ko CNT kɔnɔ ko an tɛna bɔ CEDEAO la k'an tɛna eh, MINUSMA ka mandat k'a bɛ renouveler ko nin ko ninnu a ye ko minnu fɔ k'a jira k'a fɔ franc CFA fɛnɛ a ko an bɛna t'o la a ye kuma minnu bɛɛ fɔ nin kɔnɔna la o faransi accord k'a bɛna amender anw bɛ a bila minɛn jumɛn kɔnɔ an ka faamu na o tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ ni ni mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la nous nous savons très bien que Choguel est très très hostile à la France Choguel a été le premier ministre ka taga i sigi le premier premier ministre ka t'i sigi genève chez les blancs k'a f'u ɲɛna ko lui il a la preuve que les soldats français kidal k'u bɛ ka banbaganciw entraîner ka tila k'u fɔ u dege kɛlɛ la ko lui il a la preuve il a été le premier premier ministre ka taga nations unies ka tribune na ka t'a yira k'a fɔ ko france nous abandonne en plein vol a ma deli ka kɛ mali histoire la an ma deli k'a mɛn a ma deli ka foyi ye bɛn le cerveau a le pouvoir d'interpeller un ministre ni min ye min kɛ logement sociaux minisiri a ye nin f'i ɲɛna i b'a interpeller k'a sigi assemblée kɔnɔna la a karisa minisiri e ye nin kɛ an ko mali kura de n'i tɛ se ka mali kura baara kɛ bon walan sɛmɛli an b'o ɲini i fɛ walan ka sɛmɛ an ka solution ɲini mɔgɔ wɛrɛ ka bila i pilasi la walima n'i bɛ ladilan ni ladilan cogo min ye i bɛ ladilan n'o ye i ye fili min kɛ i kana segin a ɲɔgɔnna fila kan bɛn a le pouvoir CNT membres pouvoir b'u bolo ka minisiri wele k'a ɲininka a ye fɛn min fɔ a ye baara min kɛ la o pouvoir b'u bolo k'o kɛ donc o de tun ye bɛn ka kɛta ye mais bɛn le cerveau en tant que membre du CNT i ka baara tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa gouvernement baarakɛla dɔ walima an ka jamana minnu mɔgɔ minnu bɛ yen n'u n'i bɛ baara kelen kɛ ka taa fɔ k'i bɛ taa dɔ lagosi k'i sigi k'a kuma fɔ vraiment c'est pas une chose une bonne chose an b'a an b'a ɲini bɛn ka segin a kɔ bɛn ka sigi a k'a dɔn k'a fɔ mali kura de don an mago b'o de la ni min bɛ se ka min kɛ n'an bɛ min jogo dilan sabula mɔgɔ den i t'i ban i den bɛɛ la k'a fɔ k'a man ɲi i bɛ u jogo dilan k'u bila ala ko sira de kan hali diinɛ yɛrɛ y'o de ye mɔgɔ tɛ ban mɔgɔ la diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ ban mɔgɔ la k'a fɔ ko kafiri don mais a b'a tigi ladon ka se ka a dusukun saniya cogo min k'a lana ala ko ma an bɛ yɔrɔ min na CNT gouvernement membres bɛɛ lajɛlen hali directeur misɛnninw u bɛɛ mago bɛ nin de la mais an mago tɛ ɲɔgɔn nagosili la aw minnu ni jamana nujuru bɛ aw bolo donc nin kun ye an ka hakilina ye an ye min sɔrɔ bɛn le cerveau ka eh, kumaɲɔgɔnya la ani docteur sogɛl kokala mayiga ani ɲɔgɔn cɛ donc eh, an bɛna na an ka thème filanan kɔnɔna la n'o ye imam umar jara ale ye an ka minisiri attaché dɔ ye ani action sociale n hakili la olu de bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ eh, ministre attaché donc n hakili la avec rang de ministre donc minisiri bɛ statut fɛn fɛn bénéficier lui aussi il bénéficie ça donc u y'a jira k'a fɔ hali danfara fitinin bɛ a ni minisiri ka baara ni ɲɔgɔn cɛ mais anw ka yetaw la anw ka faamuw na anw b'a fɔ ko danfara foyi tɛ un ministre attaché qui est avec rang de ministre et un, simple, et un ministre ou simple ministre donc an b'a jira k'a fɔ ko danfara foyi tɛ yen mais tubabukanw dɔrɔn de don pour que ka se ka hakiliw malasa cogo min sinon Umaru Jara c'est un ministre minisiri de don minisiriw bɛ min kɛ a b'o yɛrɛ de kɛ u bɛ min bénéficier a b'o bénéficier budget min bɛ yen n'a bɛ bila k'a fɔ karisa a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan donc a fɛnɛ parce que a da delila ka don olu dɔ la donc u bɛ baara kɛ o hukumu kelen kɔnɔna de la mais imam umaru jara an bɛna mun fɔ imam umaru jara ka bi dossier min b'an bolo o logement sociaux ye imam umaru jara kan logements sociaux ani o kɔfɛ recrutement kanam o fila sabula an ye imam umaru jara logements sociaux ko problème nana wuli k'a tɔgɔ nana ye logements sociaux ko la imam umaru jara bɔra a ye kumana ka kuma caman fɔ o hokumu kɔnɔna la nin wagati laban ninnu fɛnɛ la kanam mɔgɔw olu ka ɲɔgɔndan kɔnɔna la u ka ɲɔgɔndan lisi nana bɔ ko dɔ tɔgɔ yer'o la ko madamu jara u ye a tɔgɔ fɔ dɔn ko o ye imam umaru jara dɔw y'a jira k'a fɔ ko aa ko u bɛna sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ n'o y'a sɔrɔ a muso don donc an bɛ yɔrɔ min na k'an hali bi an ma imam umaru jara mankan mɛn an ma imam jara kumakan mɛn mɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min de don n'a jabajɛyalen don ko ko la a bɛ bɔ a bɛ o jaabili kɛ a bɛ laseli kɛ ka se ka maliyɛnw kunnafoni ka se ka walawalali kɛ maliyɛnw ye sabula media dɔw yɛrɛ y'a confirmer k'a jira k'a fɔ ko imam umaru jara ko a muso de don donc ko a muso de don donc cogoya wulikajɔ suguya bɛɛ k'o kɛra a fɛ pour que muso in a bɛ se ka place sɔrɔ a bɛ se ka baara sɔrɔ kanam na an dun k'a jateminɛ anw ko yɛlɛma anw ko ko mali ka yɛlɛma anw de wulila aw nɔfɛ ka wulili kɛ ka wulikajɔ jamanadenw de wulila aw nɔfɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ sabati ka perezida ibrahim bubakari keyita gɛn mɛ an ka tila ka na ye o mali kura kelen in taabolo kelen min bɛ yen ka kɔrɔ mali kɔrɔ kɔnɔ hali bi mali kura la k'o taabolo kelen de bɛ yen sabula ni e ko ko fo e muso ka baara sɔrɔ kanam na fantanden dɔw bɛ yen minnu bɛ a kɔnpetansi b'u la a se b'u ye a dɔnniya b'u la ko olu ka tila ka jɛ fɛn na k'a di mɔgɔ dɔ ma ten min ma postuler n'a n'a man kan n'a y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ kɔnkuru sira fɛ alhamdulilayi an b'a fɔ k'a dɔnniya b'a la mɛ dɔnniya ɲɔgɔndan de kɛra ko jɔn de fɔrɔlen don ni jɔn ye ɲɔgɔndan kun y'o de ye an bɛ pilasi d'o tigi ma o bɛna baara kɛ c'est ça qu'on appelle un concours concours bɛ k'o de kama jɔn b'a dɔn ni jɔn ye concours bɛ kɛ e bɛ na sigi mais ka fantandenw jɛ place la ka fantanden dɔw prive u jɔyɔrɔ la ko k'o ta k'o di dɔ ma maliyɛnw ni nin kɛra tiɲɛ ye imam umaru jara an bɛ ɲɛ an bɛ k'a ɲɛfɔ de n'a sɔrɔ tiɲɛ don aa imamu umaru jara a kɛra jalakiba ye ni min ni an b'a fɔ ko a kɛra jigilatigɛba y'an bolo sabula an ma mali kura bisigi ni nin ko sugu ninnu ye hali bi ça c'est de faire ibk sans ibk comme aw yɛrɛ tun b'a fɔ cogo min mɛ nin yɔrɔ la n bɛ camarade ben le cerveau n bɛ a fo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sabula a ka intervention kɔnɔna la gandi maliyɛn ka plateau kan a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛn kɔrɔkɛ den ko o tun kan ka kɛ polisi ye donc o ye polisiya concours kɛ a y'a numéro matricule bɛɛ di bila gandi ka kɛnɛ kan a ko ko o ye postuler la polisiya concours min tɛmɛna kɔsa in na ko mais k'o y'a jɛ k'ale somɔgɔw y'a dalajɛ k'a sigi k'a fɔ a ɲɛna ko bɛn le cerveau ko nin jɔyɔrɔba in b'i la i den yɛrɛ i ma se k'o latɛmɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ a pouvoir bɛ bɛn ye a se b'a ye k'a fɔ k'a b'a den in latɛmɛ polisiya kɔnkuru la an bɛ don min na komi bi mais a ko k'ale ma sɔn k'a kɛ pourquoi parce que ale ko a k'a jija yɛrɛ mali kura baara o ma kɛ nin kama an ka foli belebeleba bɛ bɛn le cerveau ye nin yɔrɔ la vraiment an y'o de fɔ an ka débat tɛ k'a fɔ an bɛ mɔgɔ n'i ye min kɛ an b'a f'i ye n'i filila yɔrɔ min an b'a f'i ye mais anw ka débat a tɛ yen k'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ kelen ye k'an b'o de lafasa non anw bɛ yan maliyɛn bɛɛ de ye ni min filila min na an b'a f'i ye n'i ye ɲuman kɛ an b'a fɔ n'i ye juguman yɛrɛ kɛ an b'a fɔ c'est raison pour laquelle an da donna bɛn ye yɔrɔ minnu kɛ n'u ma ɲɛ an da donna a la an y'a fɔ i y'a faamu donc o kɔfɛ an da donna imam umaru jara donc a ye min kɛ nin ye min kɛra nin ye ni a kɛra a sɔn ye aa jalaki b'a la dɛ wa a ma ɲɛ dɛ wa mali kura tɛ taa tan dɛ an b'a fɔ tan mali kura fo mɔgɔw ka to yen mɔgɔw ka kɔnkuru de kɛ fantan mis mis dɔnniya bɛ min na o ka ta o ka bila yɔrɔ la mais a kana kɛ favoritisme ye a kana kɛ népotisme ye k'a fɔ ko nin de ye ne dɔnbaga ye nin ye ne muso ye nin ye ne den nin ye ne fa ye nin ye ne ba ye n ka jɔyɔrɔ dɔ di nin ma hali n'a sɔrɔ a dɔnniya t'a la ka fantan den dɔ sigilen to kɛrɛfɛ a se b'a ye a dɔnniya b'a la ka tila k'o jɛ a ka hakɛ la mali kura a tɛ marcher tan C'est raison pour laquelle société o société ni a sigira ɲɔgɔn tɔɲɔ n'a sigira favoritisme kan n'a sigira népotisme kan n'a sigira laxisme kan donc an b'a ye k'a fɔ o société o ye tɔn k'a jɛ sini ma sinikɛnɛ ma n'i sigi k'o société lajɛ i bɛ a bin a bintɔla ye hali bi an b'a jigiya k'a fɔ ko tile fila in na imam umaru jara a bɛna bɔ ka ladɔnniyali kɛ an filɛbagaw ye ko a jabajɛyalen don walima a dabajɛyalen tɛ an bɛ ka imam umaru jara an bɛ k'a ka jaabi kɔnɔ sabula an b'a dɔn mɔgɔ min don jaabi dilaba don ni ko fɔra a yɛrɛ fɛnɛ n'a kan ka kunnafoni min di pour que ka se k'a kuma kɔkari a bɛ bɔ kuma caman a b'olu n'a ɲɔgɔnnaw kɛ a bɛ taa kunnafoni disow la a bɛ kunnafonidiw kɛ en tant que minisiriba ye a b'olu kɛ mais nin sen na ta ye an m'a kumakan mɛn an m'a foyi kan mɛn donc o dun o bɛ mun yira parce que bamananw ko ten ko makun n'i muɲu fɛnɛ n'i makun fɛnɛ ka se degré dɔ ma donc i b'a ye k'a fɔ min ta ni a bɛ k'a fɔ hali ni nkalon don a bɛ si ka tiɲɛ la donc an mago bɛ imam umaru jara la nka an b'a dɔn k'a fɔ mali kura kɔni ni tiɲɛ kɛra ye a tɛ marché tan mali kura kɔni ni tiɲɛ kɛra ye a tagacogo tɛ nin ye donc an b'o fɔ ka imam umaru jara k'ale ka yɔrɔ ka clôturer ɛɛ o kɔfɛ an ka jamana politikitɔn dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko sadi donc sadi mɔgɔw u ye wulikajɔ kɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ani imam mamu diko donc mɔgɔ minnu bɛ ka umaru mariko ani imam mamu diko n'u bɛ ka kuma camanw ni fɛn camanw fɔ u ma eh, bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la donc u bɛ ka na kuma eh, olu mɔgɔ ninnu ka justice saisi k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔ ninnu bɛ nin wale jugu min na nin tɔgɔ tiɲɛ ni nin mankutu ko minnu na k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que ka se ka dankari a mɔgɔ ninnu na sabula u y'a jira k'a fɔ an ka mɔgɔ min yɛrɛ ye kuma in fɔbaga ye n'o ye eh, jigiba eh, tarawele ye donc ale sigiyɔrɔ yɛrɛ ko a bɛ eh, arabi saudite kɔnɔna la donc u y'a jira k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ nin kuma ninnu ninnu minnu nkalon dalen don ou bien kuma minnu minnu bɛ ka fɔ ŋunuŋunu na imam mamu diko ani docteur umaru mariko cɛla la sadi mɔgɔw ka wulikajɔ ninnu o tun ye ko kiri ka kɛ a mɔgɔ ninnu kan ka ka u ɲangi ɲangili min n'u don ka kan donc u ka wulikajɔ ninnu ko justice ka fɛɛrɛ kɛ olu ko ninnu na u y'a jira k'a fɔ imam mamu diko yɛrɛ u bɛna laseli kɛ a ma ni a ka wele bila emirati mɔgɔw ma sabula mɔgɔ min yɛrɛ ye kuma ninnu fɔbaga ye k'a fɔ ko preuve dɔ b'ale bolo min tɛmɛna imam mamu diko ani docteur umaru mariko cɛ ni ale bɛ k'o kuma fɔ ko o tigilamɔgɔ yɛrɛ ko a bɛ arabi sawuditi kɔnɔna la imam k'a ka wulikajɔ kɛ pour que u bɛ se ka emirati mɔgɔw saisi cogo min na n'u bɛ cɛ in minɛ ka cogoya ɲini k'a bila justice ka bolo kan donc o tun ye sadi mɔgɔw ka fɛn n'u ye kuma min fɔ ni an y'a bɔ eh, an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ o kɔfɛ an bɛna na eh, kuma an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni faransi kunnafonidiso rfi ani france 24 n'u u bilalen don ɲɔgɔn na donc nin dɔgɔkun in na a yirala k'a fɔ ko france 24 ni radio rfi ko u ka baara kɔni ko nin ye dan sigilen ye a la bada bada bada bada bada kɔfɛ min n'a tɛ kɛ bilen sabula u bɛ baara kɛ ni papiye min n'a bɛ f'o ma ko licence ko o papiye ko o bɔsira olu la ko k'o minɛ o la pepewu o kɔfɛ an ye kunnafoni duman dɔ sɔrɔ sabula gosiko in na irisiw bɔra k'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u ko k'u bɛna ankɛti min kɛ u ye foroba kaburu min n'a fɔra fɔ a ma ko charnier o min yera gosi camp lamini na donc irisiw y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ mali u bɛna dɛmɛ don mali ma ankɛti in kɔnɔna na pour que an bɛ se ka ankɛti in kɛ a kɛcogo ɲuman kɔnɔna la cogo min irisiw y'o o yamaruya sabula an b'a dɔn k'a fɔ irisiw de jalakilen don ko in na kosɛbɛ ka tɛmɛ an ka otorite faamaw yɛrɛ kan donc ni minnu tun ye kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ ka fara an ka bi kunnafoni dilen kan a nɛmo kɔnɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ abijankaw fo kosɛbɛ sabula u ye mesajiw ci an ma an ka baara taabolo ɲuman kɔnɔna la k'a yira an na k'an encouragé k'u b'an suivre kosɛbɛ kosɛbɛ media plus 223 ko mediaw la referansi don donc k'u b'an suivre kosɛbɛ u y'an encouragé an ka baaraw la u ye messagew ci an ma o kɔfɛ an ka maliyɛn minnu sigilen bɛ faransi an ka foli b'u ye an ka maliyɛn minnu bɛ espagne guinée equatoriale italie an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye aw minnu b'an ka jɛmukan ninnu partage wagati bɛɛ pour que bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ aw kana sɛgɛn partage la hali bi o kɔfɛ an b'an ka jɛmukan jukɔrɔmadondonbagaw agence alimustour an b'u fo kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ kiliniki bana jigi kari la n'o ye alhaji umaru karabɛnta ka yɔrɔ ye an b'u fo ninnu de bɛ an ka jɛmukan ninnu jukɔrɔmadondon o kɔfɛ an b'an ka promoteur ba yɛrɛ fo n'o ye aliyu badara sajada tunkara ye ani an ka coordinatrice aminata sangare ani directeur de programme n'o ye usman tarawele n'an b'a fɔ ko mas yɛrɛ yɛrɛ donc an b'a fɔ aw ma ko aw k'an bɛn an ka nimero wɛrɛ la a nemo kɔnɔ media plus 223 sanfɛ